eh, zitha kuchitisa manyazi chipani naona kuti ah, ineyo mwina ndikhale chete eh, atola nkhani inu makhala mukudifu- you know, kufuna kumva kwa ine kwa nthawi yayitali eh, koma naona kuti ah, mwina ndi zopanda ntchito eh, ineyo ndiasungire ulemu eh, ngakhale kuti anandichotsa eh, mwachipongwe koma Eh, ulemu kuwasungira anthu nkofunikira ndiye ndakhala chete chifukwa choti kuti sindifuna kuyankhula zinthu zambiri zimene zakhala zikuchitika mu- mu DPP. mwanena kuti anakuchotsani mwachipongwe do you regret zimene munkapanga zimene zinapangitsa kuti akuchotseni kuchipani ine sindinachitepo regret china chilichonse chimene ndinachita chifukwa ndikukhulupirira kuti chilichonse chimene ndimachita ndimachita ndi nzeru zanga eh, ndi mphamvu zanga eh, palibe chimene ndinachita ndimaona kuti chinali cholakwika chifukwa chipani cha dpp pali eh, eh, kawedi kuti eh, democratic eh, so timachita china chilichonse molingana ndi mfundo za democracy eh, so pa china chilichonse chimene ndinachita eh, ku dpp eh, palibe china chilichonse chimene ndikukhulupira kuti ndinachita cholakwika eh, kundichotsa kunali kufuna kwawo molingana ndi mmene iwo anayi- anayionera nthawi imeneyo eh, koma ine sindikupanga regret pa china chilichonse chimene ndinachita pamene mulilipa mukuona kuti chipani ch- cha dpp chimatsatira ndithu malamulo kapenanso tinene kuti mfundo za democracy sindikudziwa pano chifukwa panopo it's almost a year atandichotsa kuchipani nde sindikupanganso associate uh, mwanjira ina iliyonse ndi chipani cha dpp koma tikambe za mbuyo mmene ndinali membala ndinene kuti molingana ndi zimene anachita kwa ifeyo anthu amene anatichotsa mchipani anthu foro ife uh, sindikukhulupira kuti eh, mfundo za democracy zinasatiridwa chifukwa zikanakhala kuti mfundo za democracy zinasatiridwa sibwezi ife atatichotsa chifukwa zinthu zimene timachita sizinali zolakwika zinali zongofuna kuti eh, ti- tionesese kuti democracy eh, ili- ili- ili- ili- ili strengthened mu chipani ndiye tikanena za nthawi imeneyo eh, asanatichotse ndinene kuti ah, sanasatire mfundo za democracy Ndi chifukwa chani simunawalondole an- a Kondwani Nankhumwa pa nthawi imene anakhazikitsa chipani chawo? ndinene kunena kuti mwina ndibwezereni mbuyo pang'ono uh, nditalandira chikalata choti andichotsa mchipani podziwa kuti pamene ndili pano ndikutchedwa uh, phungu wa nyumba ya malamulo chifukwa cha uh, zimene anachita anthu a ku Zomba Chisi ndi anthu a Zomba Chisi anandivotera ngati phungu wawo mu 2015 komanso 2019 ndi ineyo chimene ndinachita ndati "Ah, ndisanapange chiganizo china chilichonse kuti kapena ndipita kuti kapena ndijoyina chipani kapena ndingokhala pandekha ndibwerere kwa anthu ndi anthu anandisankha aja ndinayamba kuwafunsa kuti inetu eh, chikalata ndichi zinthu zimene ndakhala ndikupanga ku dpp ndizi kufikira papenapo andichotsapa ndiye mukuganiza ndipange bwanji majority of the people more than 95% amanena kuti ndime pandekha ndisajoine chipani china chilichonse only very small percentage mwina you could talk about 3 4 percent amanena kuti eh, ndiwatsatire honourable Kondwani Nankhumwa koma majority ananena kuti uh, yeah, ifeyo constituency kuno eh, sikoyamba kuvotera kapena sikhala koyamba kuvotera munthu woyima payekha mu 2004 tinavotera a independent anawina eh, mu 2009 tinavotera a independent inuyo simukhala oyamba so go ahead stand as an independent ife tikupangani support ndiye pakali panopo ndi eh, ndi- ndayima pandekha eh, sinawatsatire honourable Nankhumwa chifukwa cha anthu amene ananenera eh, kumudzi koma sikuti pali udani uliwonse pakati pa ine ndi a Nankhumwa kusonyeza kuti pamene dziko lino likupita ku chisankho mu september tiyembekeze kuti mukhala oyima panokha ineyo panopo ndine candidate kale nanga si ngati independent sitingapitenso ma primary uh, ineyo ndinene kuti pa 16 september ndiza ndi, ndizayima pandekha uh, phungu wa independent ku zomba matiya constituency ndikutengereni mbuyo pang'ono uh, pa nthawi imene munali membala wa chipani cha dpp munagwirako maudindo akuluakulu osiyanasiyana ndipo sindilakwitsa kunena kuti chipanichi mmachidziwa ndithu posachedwapa takhala tikuona mtsogoleri wa chipanichi akusintha maudindo ngakhale anakasankhidwa ku convention koma kubwera panopo akumangowasintha maudindo aja mmene akufunira kutengera experience yanu zimenezi nzovomerezeka choyambirira ndibwereze kunena kuti pakali pano pene ndili pano ndilibe platform ina iliyonse yoyankhula uh, yoyankhulira dpp kapena kuchita comment china chilichonse chokhudzana ndi dpp anandichotsa i have moved on and i'm very happy where i am koma chifukwa choti mwandifunsa chifukwa nanga- nanga si nali membala kwa nthawi yayitali eh, komanso i was very close eh, kwambiri kwa to, to eh, his excellency professor arthur peter mutharika komanso uh, nali mkatikati ndithu kudziwa zinthu kuti kodi zikuyenda bwanji choyambirira ndinene kuti ndatsatira ndithu nkhani za convention za dpp ndatsatira ndi chidwi sinanga kunali ngati kumene ndikuchokera Eh, zimene anachita kusankha anthu ena maudindo eh, parallel to anthu amene anasankhidwa ku convention sindinaone cholakwi- cho- cho- chodabwitsa chifukwa chonena kuti eh, mu- mukumbukire kuti interpretation ya clause ina yake ya mu constitution ya dpp eh, ina pa nthawi ina yake ndikubwezeni m'mbuyo pang'ono mukumbukira kuti honourable nankhumwa honorable grezelder jeffrey ndi ena anawachotsa maudindo awo kuwauza kuti "Ah, inuyo a nankhumwa sinunso panopo eh, vice president of southern region mukhala advisor to the president the same thing ndi uh, uh, uh, jeffrey ndi ena uh, ndiye atapita kukhoti anthu aja kunabwera interpretation yonena kuti president wa chipani cha dpp ali ndi mphamvu zosintha maudindo a anthu ngakhale anasankhidwa convention very strange as it is uh, some of us i mean were uh, taken aback you know with that kind of interpretation koma it is, uh, it is at- as it is

uh, ndinene kuti chi- kukhalabe chinthu chodabwitsa chifukwa chonena kuti zikuonetsa ngati kuti mwina anthu eh, alibe mphamvu madelegates aja alibe mphamvu eh, chifukwa akusankha munthu iwo amene amuona kuti "Ah, munthu uyu ndiwoyenerera kukhala pa udindo wakuti wakuti two three days later president atha kuganiza kuti angakhale munthu anasankhidwa ndi anthu koma ifeyo uh, ineyo nditha kuganiza kumusiya malo ena ake ndikuona ngati pamenepopo madelegate aja uh, mwinanso china palibe chifukwa choti apitire convention ndiye mukandifunsa za izo ndikuona kuti ah, inde president ali ndi mphamvu koma mwina uh, interpretation ya con- clause ya mu constitution imeneyo uh, ndiyolakwika chifukwa sizinayenera kutero ma delegates ali ndi mphamvu osankha munthu amene akumuona kuti eh, akuyenera kukhala pa udindo woyenerera munaona munaona inuyo kunena kuti eh, kwasankhidwa mwachitsanzo eh, director of elections eti kunasankhidwa director of elections amene amapikisana nawo eh, uta itatha convention akukasankhidwa ngati okay atalephera eh, amene ama- amapikisana pa, pa director of elections kuwina ena amene analepherawo akukasankhidwa kukhala presidential advisor on elections mutati muone structure ikukhala kuti munthu amene ali close kwa president ndi amene ali advisor kusiyana ndi director ndikusonyeza pamenepajabe panali poona kuti Munthu amene- the one who will be calling the shots ndi uyuyu amene eh, wasankhidwa eh, ndi president ngati advisor the in, in- all in all eh, it's a very strange arrangement and eh, to me eh, i think it is wrong nkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi mbc exclusive dzina langa ndi alinafe mlamba ndipo lero tikucheza ndi a mark botomani amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la zomba chisi khalani pomwepo tikupitirira ndi programu yathu ya mbc exclusive dzina langa ndi alinafe mlamba ndipo tikucheza ndi a mark botomani amene ndi mp wa zomba chisi a botomani Ndi- you were very close ndi apm ndiye mukuona kuti ndi chifukwa chani anadzasinthira maganizo kunena kuti ayi basi apapa ndifunano ndikhaleno president wachipani Eh,
mu 2020 anatiuza some of us i think tinalipo anthu ochepa amene tinapita ku page house eh, around august kumene july kumene anakatiuza kuti eh, ineyo talephera kulowanso mboma kapena kupanga maintain eh, administration yathu eh, I- I- I- I've now relocated here ku, ku page house eh, ndipo eh, kukanakhala kuti ndikupitirizabe ngati president wa dziko la malawi komanso ngati wa chipani cha dpp ndinakachita resign at third year chifukwa ine munthu ine ndikukhulupirira kuti ndiku- ndikuzimva kuti ndatopa komanso ndagwira ntchito yayikulu kumalawi kuno nde ndinakapanga resign now the moment he said that ena ni- at least ineyo naitenga kunena kuti professor ndeti sakachitaso uh, compete ku, ku, ku, ku, ku, ku convention imene ikubwerayo komabe ndi chifukwa chani anasintha maganizo no sindikudziwa eh, kwenikweni chifukwa chani anasintha maganizo koma ma speculations amakhalapo inenso ndimakhulupirira ma speculations enawo onena kuti pali anthu ena amene anaona ngati kuti mwina eh, kuti awine anankhumwa kapena msaka kapena mwanamveka kapena akabambe eh, sakhala nawo close ngati mmene ali nawo close ndi apm nde anaona ngati kuti mwina it's safer to have apm again so that they should continue uh, they should continue uh, being close to him uh, so uh, you know that's that's what i think eh, chifukwa ndikhulupira kuti sinali cholinga cha profesa Peter Mutharika kuimanso eh, munthu uja anagwira ntchito yayikulu eh, ndikhulupira kuti aliyense can appreciate eh, and I think at his age he would not have wanted to stand again eh, koma anthu around him eh, ku- anamukakamiza Eh, in fact they brag some of them they are friends of mine and they brag kuti ifeyo tinamupanga force apm kuti ayime eh, so ndimakhulupirira kuti kwa iyeyo sanafune kuti ayime anafu- anango uh, china- chinali chokomera kwambiri cha anthu around him eh, koma ndinakako a- anaka an, I'm sure I'm sure APM would have loved kuti eh, chipani chija achitenge uh, achinyamata aja kaya ndi a Msaka kaya ndi a Nankhumwa kaya ndi a Kabambe kaya ndi ndani kuti chizipita patsogolo kuti angokhala ngati

anthu aja ndinalonjeza zinthu zosiyanasiyana pa kampeni mu 2019 zinthu zambiri ndapanga sindingathe kupanga zonse koma zinthu zambiri very critical issues eh, zimene ndinalonjeza zatheka ndipo zikutheka i don't think kuti pali chifukwa chimene angandichotsere pa mpando nditalonjeza zinthu zimene ndapanga nde pakali panopo inde ndikumanizana ndi anthu akubwera kuzachallenge me it's democracy and i welcome them uh, koma pa 26 pa, pa 16 september 2025 ndili ndi chitsimikizo chonse kuti anthu a Zomba Matiya andivoteranso chifukwa cha zinthu zimene ndakhala ndikupanga ndemanga yanu ndiyotani pamomwe boma imene ikuyendetsedwa ndi president dr lazarus chakwera pakadali pano likugwirira ntchito I think eh, government has been trying. Zambiri zimene zakhala zikuchitika ndi laying ma foundations. Mwachitsanzo ngati nkhani ya ma mega farms. Ine sindikukhulupira kuti ma mega farm oyambidwa chaka chatha ndiye kuti panopo angayambe kupanga produce ma results kuti ndikuyamba kuona impact yeniyeni ya ma mega farm production ndikumakhalabe yamphamvu ndikumadyetsa dziko lonse sindikhulupira choncho i believe kunena kuti it's a good start ndi ma foundations ndiye eh, komanso ma investments amene akuchitika mu um, energy sector nkhani ya ma, ma, ma, ma investors amene akupanga ma solar komanso investment imene tapanga ku egenco for example for production ya- ya magetsi eh, kuchigwa cha shire kuja zimene zija ndi ma foundations kunena kuti mna- ma, ma dividends kapena zinthu zotsatira za zimenezi ziyamba kuoneka mtsogolomu Eh, komanso nkhani ya misewu takhala tikuona misewu eh, ikulambulidwa makamaka mma cities athu mzomba lilongwe blantyre takhala tikuona zimenezi ndi ma foundations koma pamene tikuyenera kuchita manage let's manage ma issues of governance let's minimize corruption chifukwa muli anthu pali anthu ena amene sakufunira boma zabwino akumafuna kuti pamene boma likukonza zinthu iwonso azisololamo zimenezi si zabwino ndiye ndikuona ngati kuti ma foundations amene akuchitikawo akuchitika bwino but how do we manage them let us also support government by doing the right thing komanso tinene kunena kuti uh, pena pake ma uh, the private sector ikuyeneranso kuthandizira kwambiri boma Eh, taonapo mabanki makampani akuluakulu apanga post ma profits kwambiri mwezi umene wa december eh, achita post ma dividends ndikuti maujeni ma shareholders akhala ndi ma dividends ambiri eh, koma mu economy yoti sikuyenda bwino eh, ndiona ngati kuti pena pake mabanki ona akanamaonanso kumakhwefulako zinthu zina kuti amalawi asamafinyike kwambiri tikapita kumene kuja ma- tikamaka ti- tikamakasungisa ndalama zathu kani ma- ma- eh, maakaunti athu eh, ma savings tizikhale ma interest abwinobwino oyenerera bwinobwino komanso chiwongola dzanja cha tikamaka kukongola ndalama zizikhalako zofewerako koma tikuona kuti mabanki akulemereralemererabe kumapanga pos- ma post astronomical eh, profits eh, pamene anthu tikusaukirasaukirana so mabanki private sector azithandizaso boma pakuonesesa kuti sakuwafinya amalawi Ndemanga yanu ndi yotani pa nkhani ya kusalolerana pa ndale kumene pakanali pano kukuchitika kwambiri mdziko lino? amalawi
ndife anthu odala kwambiri kuyambira 1964 pamene tinayamba kuzilamulira tokha kumalawi kuno sikunakhaleko nkhondo inde zinayambikako ka 1967 a yatuta chisiza kuyamba kukhala ngati kum- kumafuna kuyamba nkhondo eh, ndi a kamuzu koma sizinapite patali generally we have been a very peaceful country ndikanaona ngati dziko lino likanakhala lili lili lotsogola kwambiri pa chitukuko komanso pa chuma tikanakhala kuti tapanga harness eh, peace imene tili nayoyi maiko ena pakali pano maiko ambiri ineyo mwachisomo cha mulungu ndayendako maiko ambiri mu africa muno uh, mwina more than half of the african countries i have been there Nda- maiko siyana ku west africa central africa east africa uh, ndayendako kwambiri ndaona maiko ena amene akuvutika kwambiri chifukwa cha nkhondo nkhani yayikulu mayankhulidwe athu makamaka ife anthu andale nkhondo yaku kapena kuphedwa kwa anthu kwa ku rwanda 1994 kunayambika ndi pakamwa pa anthu Ah, kumanena gulu lina la anthu kuti ndi ma cockroaches mphemvu zinayamba chipu- zinayambisa chipolowe kumalawi kunoko tiyeni tilolerane pa ndale kaya ndife a a udf kaya ndi a dpp a mcp aford kaya ndi chipani chanji tidziwe kunena kuti its only a democratic right that i belong to a particular political party koma it is not something that should make me kuti ndioneke kuti i'm much better uh, than the next person mayankhulidwe athu anthu a ndale tiyeni tiyankhule bwino tilolerane pa ndale tisatire malamulo tili ndi constitution ya mphamvu yabwino kwambiri malawi muno tisatire malamulo oyendesera dziko tisatire malamulo oyendesera zipani zathu tisatire malamulo oyendesera magawo ena aliwonse tikatero tidzakhala eh, anthu oti tili ndi mtendere koma zimene pe- pakati pamene zakhala zikuchitikira ndiona ngati kuti pena pake we are losing it mayankhulidwe anthu andale inciting violence kaya ndi kuthamangisana ndi zina zote zimenezi si zinthu zabwino this country is a very peaceful country and we need to harness this peace uh, for prosperity mtsogoloko komanso tizidziwa kunena kuti pamene tili pano tipanga ma foundations a ana athu ndi zidzukulu zathu tsogolo kuti tidzasiya dziko lotani tikazachokera chisankho chikadzati chadutsa ndiyerekeze kuti mwapambana amalawi ayembekezere zokuti mudzasintha kukhala wa independent kukapanga join chipani chimene ndagwirizana ndi anthu akumudzi kwathu amene ndimapanga consult aja ananena kuti ndime independent ndipo ndikawina ndidzabwereranso ndikuwafunsa kuti kodi pamene papa tipite ku boma lolamula limene lawinali kapena tikhalebe ku, ku opposition tijoine chipani chiti kapena tingokhala zimene zidzachitika after 26 after 16th of september 2025 Honorable Botoman, thank you very tatiuza much and kuti- happy new year happy new year thank you so much thank you amenewo anali a uh, mark botoman phungu wa nyumba ya malamulo la dera la zomba chisi